Maka ndị bidoro isonye anyị ọhụụ, ọ bụ na Igbo Dream Television, IDT n'aha ịchafụ ka i si wee nụ ọmarịcha egwu nke a. Anyị akpọkuola chi ebube ka ọ bata ka ọnọdụ anyị na gị n'ụbọchị taa wee bụrụ ihe ọma. Ya bụ na-atụfughị oge, anyị ga-akọnụ n'ubi onye anyị bịara cheta na ọ bụ gị na nwaada Chinyere Esel bụ ihe nọ n'ụbọchị taa ihe anyị ji maka ya bịakwanụ n'oge a bụ gwam gwam gwam ofu ihe so na asụsụ Igbo o ji wee bụrụ ọpụrụiche n'ihe dị n'asụsụ dị n'ala n'ajụjụ anyị jụrụ n'izu gara aga

um Tupu anyị aga n'iru iwetara gị ụsa ya bụ ajụjụ nke anyị jụrụ n'izu gara aga, ụlọ ọrụ anyị si ka anyị were ohere a wee yọọ ọha na eze ka ha biko dododo gbaghara maka abalị one ma one unu anụghị onu anyị, ọ bụghịkwanụ na ihe anyị kpacha anya wee mee, kama na o nwere ihe karịrị anyị nke na anyị gbanịrị ike anyị ka anyị dozie ma o kwerọ anyị. Mana ekele dịrị Chukwu na anyị echigatago azụ ka anyị na gị wee na-anọrịtakwa ịgwakwa gị nke na-eme n'obodo anyị ụsa ajụjụ anyị jụrụ n'izu gara aga bụ ikiri ụkwụ na afọ ịgba Chukwu kwere anaghị awa awa bụ afọ ihe na-eme ọ gaba agaba o kpere azụ ọ naba anaba o kpere azụ bụ ikiri ụkwụ gị ya bụ na nke a bụ ụsa ajụjụ anyị jụrụ n'izu gara aga ka anyị gbapụ na ya ọsọ maka na oge anyị adịrọ ǹkè anyị jì bịa n'ụbọ̀chị̀ taa dị̀ àsatọ n'ọnụ ọgụgụ ụnụ mà kà anyị sì ème ya anyị gà-ènye ụnụ ụsà ìsiì ùnù ènye anyị ụsà àbụọ ndị ǹke fọrọ afọ ọ kwa kà anyị sì ème ya ǹke mbụ agbọghọ̀ màrà mmā abụ nà-àgba n'isi ụsà ya bụ̀ ụ̀darà Gwam gwam gwam gwam, ihe bu gị ụzọ aracha ite ofe nne gị. Ụsa ya bụ ngaji. Gwam gwam gwam gwam, ihe gba aka wee baa ọhịa chịrị ụmụ wee pụta. Ụsa ya bụ ede. Gwam gwam gwam gwam, ihe na-eme o richaa tupu ọnụ erie. Ụsa ya bụ gịnị? Anya. Gwam gwam gwam gwam. Ihe ji ụkwụ anọ aga n'ụtụtụ, abụọ n'ehihie, atọ n'abalị. Ụsa ya bụ mmadụ. Nke ikpeazụ. Gwam gwam gwam gwam. Agadi ji ikpere agazu ubi. ụsa ya bụ ọgụ ya bụ na nke anyị agwụgo o ruo na nke gị eji m n'aka na i ji njikere gwam gwam gwam gwam ihe rụrụ ụlọ n'enu ma biri n'ime anị nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a ọzọkwa gwam gwam gwam gwam ihe toro ogologo n'agbọghọ bịa pee mpe n'agadi nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a ya bụ ebe a ka anyị na-eweta ya bụ gwam gwam gwam nke ụbọchị taa na njedebe Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ na-asị gị ka emesịa Nwaada Chinyere sịrị na ị gaghị anwụchu ma ọlị. Ihe ọbụla ga-egbu gị ka ọ gaba mgbago, ka ọ ga gbusịa ndị nọ na mgbago, o nwekwa ebe m kpọrọ aha. Ya bụ, ka ọ dị m.